biko kọtụrụ mụ aha gị na ka m si amata gị ee aha m bụ nwaada Nkechinyere akpụchukwu
nwaada nwaada ị lụọla di
alụgo m di kedu ihe mere ị ka ji kwụrụ na nwaada ee ihe mere m ji ka kwụrụ na nwaada bụ n'ala igbo gburugburu eji nwaada mara nwata nwaanyị nwaanyị n'ala igbo mana nwaanyị na-apụọla n'ịbụ nwata nwaanyị banyezie na di apụọla na nwaada ọ bụzi odozi akụ ori akụ osodieme obi di ya ee nke a bụ eziokwu ma nwaada bụ ihe gburugburu eji ama nwaanyị nwata nwaanyị n'ala Igbo ka m were ụjọ nakweta ihe i kwuru mana ọ bụ ka o kwesịrị ịdị adị ọ dị mma e, e, kedu ka ọ dị taa kedu ka ụbọchị gị taa siri gaa hmm, ụbọchị nke taa ọ gakwara ọfụma ọ gara ọfụma kọtụrụnụ m ka ka m sonyetụ na ndụ gị n'ụbọchị taa ee ụbọchị nke taa dịka o si wee gaa agara m ahịa ahịa ka m si wee kwee lọta ebe a ka m nọ na-eche onye mụ na ya ga-esi wee laba mm-hmm. eh. ahụ m nnọọ na i jikere nke ọma kedu ebe i sikwana kedu ebe ị na-arụ kọtụrụnụ ee eh, ihe m ji arụ m ji enyere onwe m aka abụ m onye na-enyocha ọrịa n'ahụ mmadụ nke a na-akpọ lab scientist n'okwu bekee onye nyocha ọrịa hmm. obere ihe kedụkwa ebe ị na-arụ ya bụ ọrụ hmm, e nwere ụlọ ọgwụ nọ na ọjị a na-akpọ Medicamanus Hospital na okwu bekee hmm. ebe ahụ ka m na-arụ dịka onye nyocha onye buru ọrịa bịa anyị atụle ya anyị amịrị ọbara n'ahụ ya ma ọ bụ nshi ma ọ bụ mamịrị anyị ewere nyocha nyopụta maọbụ chọpụta ihe na-eme onye ahụ tupu anyị enye ya ọgwụ ọ ga-aṅụ ọ dị mma dịka onye na-enyocha ahụ inyopụta ọrịa kedu nnọọ nri ndị nwere ike inye mmadụ nkwado ka onye ahụ rie Mm, ihe m ga-enye mmadụ nkwado dịka ọ ọ pụt- ọ- o sitere n'otu onye ahụ ihe na-eme ya Mm, ya bụrụ onye anyị nyochara anyị ahụ na ọbara adịghị ya n'ahụ anyị ga-enyekwa ya nkwado iriwe ihe dịka mkpụrụ ahịhịa na mkpụrụ osisi mkpụrụ ahịhịa ofe ahịhịa ụgụ onugbo ihe ndị a bụ ị fọchaa ya ị na-eri ọ na-enye gị ọbara ee iji wee kwado ọgwụ ndị bekee ga-enyekwa ya anyị ga-asị ya ngwa tawa mkpụrụ osisi na-ata ahịhịa i sie ya iri eri ya ọ na-enyere gị aka ya bụrụkwanụ ndị na-arịa ọrịa shuga eh, na okwu bekee anyị asịkwa ha ngwa ihe dị ka mkpụrụ osisi ndị a na-eme ka ihe dị ụtọ a na-abịa unu n'ahụ anyị asị ha wepụ aka n'ime ya Hmm. nwaada ị- e- e- e- odoziakụ ị na-agbalịka ị ma ị kpọrọ onwe gị nwaada si wee nyere gị aka kpọ- kpọ- kpọrọ oge nnọọ nwaada ahụ n'isi Ike- ke- ke- kedu ka o si adị dịka dịka dịka onye na-enyocha ahụ kedu ka i si ahụ na ezinụlọ gị bụ ndị ahụ ha dị nnọọ sam
ee otu m si ahụ ya dịka onye wụkwa- bụkwa na onye isi usekwu ka eke i si ahụ na usekwu gị dị
otu esi ọkwa imezi ya ị zachasịa kpochasịa gaghị ekwe ka ihe ntụ unyi wee nọrọ n'ebe ị na-esi nri ma ọ bụ na efere eji eri nri ị ga na-enyere aka ka ndị ndị ezinụlọ gị na agba- na ndị agbata obi gị gharakwa iburu ọrịa kedu obodo gị maka na ị kwesịrị ịnọchi anya obodo gị Mm, abụ m onye Imo steeti o Hmm. mana esi m Ehime Mbano wụ ebe a mụrụ m amụ mana alụkwaranụ m na Awọ Ọmamma
mmadụ chọrọ ịgaru Ehime Mbano kedu ka onye ahụ ga-esi aga ee ọtụtụ ụzọ esi aga ya dị ị chọrọ isi Mbaise wee ga site na ebe anyị na-akpọ faya savisi na ala Owerri ị banye moto ị pụọ Mbaise i ruo Mbaise ị gbaa moto ewerela m otu na moto ị sị m werekwa ọzọ na moto
ụgbọala